e sɛgɛnna a kɛra cogo di yenkaw basi foyi t'u la
ɲuman nana ka na ɲuman sɔrɔ yan kɔni aw yɛrɛ dun basi foyi t'aw la basi foyi tɛ i ɲɛnafin dɔrɔn de tun b'an na Puan ayiwa A kɛra tile fila ye dɛ ee a kɛra bɛ minɛ voyage diyara voyage diyara alhamdulilayi a diyara yɛrɛ dɛ
Puan ne bɛna taa sugu la sugu la taa yɛrɛ sera o ye yan sera ayiwa e sigi ne mago b'e la o yanni i ka taa i sigi Ko dɔ bɛ n fɛ k'a f'i ye o ka di kana n lasiran Puan ayi e basi foyi tɛ ala kana kɛ baasi ye Puan n bɛ k'i lamɛn
ɛɛ dɔ wɛrɛ tɛ kɔmi e ne yɛrɛ cɛla la
tiɲɛ la depuis n y'i furu wagati min na i ma gɛlɛya foyi se n ma donc i ka foyi juguman ma se n ma sabula tiɲɛ yɛrɛ la i kɛra n sago ye mais kelenya bɛnnen don Ala kelen dɔrɔn de la, o ye tiɲɛ ye Puan
donc ne yɛrɛ y'a jateminɛ n komi i kelen de bɛ yan donc n ko n b'a lajɛ ka dɔgɔni dɔ ɲini i ye, dɔgɔni i b'a fɔ cogo di? ah donc ne tɛ dɔgɔni dɔn,
Puan komi ne dɔgɔninw bɛ so, ɔɔ muso 2 nan de ko don N b'a fɛ ka dɔ furu ka fara i kan i ka filanan ayi Puan a tɛ kɛ n ma baasi i yɛrɛ ye min fɔ o ye tiɲɛ kelenya bɛnnen don masa rahamani kelen de la n' ala ye min latigɛ o de bɛ kɛ n'an ka hɛrɛ b'a la ala k'a ɲɛ k'a d' an ma hali n'an ka hɛrɛ t'a la Puan ala de ye yɛlɛma masa ala k'an ka hɛrɛ k'a la k'a d' an ma o ye ka fɔlen bɛ ayiwa ala k'o dugawu minɛ amina an bɛ se ka taa awɔ i bɛ se ka taa
nka Puan i jɔ sani n ka taa ɲininkali bɛ n fɛ ka k'i la n'a tɛ k'i ma baasi i bɛ se ka n ɲininka
ne ko Puan i bɛ ka muso filanan in ta kun jumɛn de kama n ye ko dɔ de k'i la ou bien n ye ko dɔ de f'i ma ou bien i ye kuma dɔ de mɛn n kɔfɛ Puan depuis n don i kun don min na fo bi n b'i sago kɛ i ye fɛn dɔ fɔ n ye ko n k'a kɛ ni n banna k'a kɛ ou bien i ɲɛ bɛ jogo dɔ de la jogo min n'i ta tɛ taa n bɛ k'i ɲininka Puan n jaabi ni ala ye hmm.
mun bɛ k'i bila o ɲininkali la
ayi p kɔmi ne ɲɛ b'a la e teriw bɛɛ y'a ta janga y'a ta daw y'a ta kamara fɛnɛ b'a ko la n'a sɔrɔ o de y'i bila la ou bien ni jogo dɔ de bɛ n na min man di i ye ayi o si tɛ o si tɛ i bɛ se ka taa i ka sugula taga la ka na Kɔfɛ n'i nana an bɛ masala n'i nana i bɛ n jaabiya puan ayiwa n'i ko ten n'i nana ka bɔ sugula taga la an bɛ masala kosɛbɛ awɔ n y'a mɛn n bɛ taa ka na ayiwa aa bi cɛw tɛ dɔn ka ban koyi ne sigilen don ni nin ye o de kama ne ye n ka kasi bɛɛ kɛ ka tɛmɛ hali ji foyi tɛ ne ɲɛna bilen ne ye nin dɔn ne sigira nin kan koyi e chef de guerre n'o y'a ta janga daw k'a ta kamara fɛnɛ b'a ta kuma na depi kamara ko ne ma ko keyita ye woro bɔ Keyita ma woro bɔ tilegan fɛ fo su fɛ ne y'a dɔn nin bɛ don ja cɛw ka woro dilan bɛ kɛ su fɛ an musow ta ye tileganfɛla de mɛ fɛn bɛɛ faralen don ala la e ko ji bɛ ne ɲɛna bilen ne bɛna kasi min kɛ yan ban kɔmi n ye n ka hamiw bɛɛ kɛ ka tɛmɛ e Huh? Donc ne muɲuna keyita ye keyita de ye ne sara kɛ nin ye bi o de kama mɔgɔ man ka da cɛ la o de kama ne ye n ka kasi bɛɛ kɛ mɛ dɔɔnin bɛ n ɲɛ na ne ye n ta yira ala la a tɛ bolo jugu kan nin tɛ gafu de ye gafu e gafu naamu e jelika i bɛna tɛmɛ n na i ɲɛ tɛ n na jeli
Wa ne tun bɛ yen somɔgɔw tɔɔrɔ si tɛ i yɛrɛ daw dun ka kɛnɛ basi foyi t'a la kan bɛ yen awa basi t'aw la basi foyi tɛ an bɛ ala tanu i yɛrɛ dun alhamdulilayi keyita dun keyita bɛ yen a nana a nana kori basi ma sɔrɔ kɔni basi foyi tɛ alhamdulilayi an terimuso mun de b'i la ɲɛ bilennen don dɛ e tun bɛ kasi de la
Jerika n ye n bolo ɲɛsin yɔrɔ min tile bɔra yen ɛ cogo di jerika dɛ walayi ji tɛ ne ɲɛna ne kɔni bɛ se ka fɛn min kɛ o ye kule de ye ni n kulela fana mɔgɔw bɛ siran nin bɛɛ ko ji tɛ n ɲɛna mun de bɛ yen a ɲɛfɔ n ye sa e jerika keyita keyita ye mun kɛ depi don min na daw ye muso filanan ta jerika ne siranna ne y'a dɔn pere dawu mana ta e ala ko ni a danna dawu kelen ma o ka fisa mais chef de grin nana i sen don a la janga ee e b'a dɔn kɛ gafu fɛn min bɛ yen kɛ e k'o ɲɛfɔ ne ka sɔrɔ k'i jaabi chef de grin y'a ta yɔrɔ
ka kamara da o kan ɛ kamara fana b'a ko kan
kamara ta ma sira sɔrɔ fɔlɔ koyi, u tɛ sira sɔrɔ k'o sababu kɛ u ka tɛgɛman gɛlɛya ye, ɔhɔn, unhun, ne de ye kamara lajɔ don dɔ la kamaraw k'olu tun bɛ worotila de la, worotila, Keyita ka worotila, unhun, cɛ ni worotila, awɔ sufɛ, sufɛla fana, unhun, ɔɔ, i b'a dɔn kɛ, naamu, ne taatɔ sugu la, un, Keyita de filɛ ka ne lasigi dɛ, ɔn ko mun, k'ale bɛna ee Ala k'ale bɛna muso wɛrɛ ta ka fara ne kan, jelika, ee, e ma ko ji tɛ e ɲɛ na wa e dun bɛ ka mun bɔ tan joli ya
jelika a laban bɛna se jeli ma koyi ala keyita ka muso fila furu o sera kasi la jelika gafu e ma ko dawu y'a ta janga y'a ta kamara ta ma sira sɔrɔ mun bɛ keyita bali k'a kɛ e tun sigilen tun yan ne m'a fɔ k'i sigi n'a ye k'a don bɛ se yan
mais jelika ne b'i ɲininka i ni ala cɛ la An bɛ kuma jɔ n ka kuma ni ala ye dɛ ne ye mun kelen de kɛ keyita la ni keyita bɛ muso wɛrɛ ta ka fara ne kan i ma foyi k'a la n tɛ k'a sago de kɛ yan i bɛ k'a sago kɛ hali tɔn minnu ne e b'a la jelika i bɛ yaala minnu kɛ ne tun bɛ k'a kɛ yan
n tulo b'i la e tun bɛ yaalaba min kɛ ani tɔnsigi musokunyaba ninnu ani marɛniya ninnu ee jelika est-ce que ne de la ka don a dɔ la ahan n tulo b'i la gafu
ne jɛra diɲɛ kɔ ko n bɛ tugu n cɛ kɔ ko ala yɛrɛ ko ten tɔ muso bɛɛ ka i cɛ sago kɛ furu yɛrɛ dabɔra o de kama nka Ne ye mun de kɛ kɔmi e ma jɛ diɲɛ kɔ wa ka tugu i cɛ kɔ wa i cɛ bato hali bi hali n'a ye muso filanan ta o tɛ kojugu ye o bɛ mun de kɛ an minnu tuguda diɲɛ kɔ o m'u bali ka fila ta o janko e min banna diɲɛ na Hali don min na e tun bɛ taa i ka somakɛnin fɛ kulu sanfɛ e m'a fɔ k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ fo ne ko ayi n ko ne cɛ tɛ dɔ wɛrɛ ta n ko parce que fɛn fɛn ka d'a ye ne bɛ k'a bɛɛ kɛ gafu i ka kuma a basigi soma ye cɛma la ni sabali so yɛrɛ kala somakɛba gafu jo t'a la sa
ne bɛ gafu mun dɔn o ye ye kɛra baara ye
gafu ne ye mun f' i ye diɲɛlatigɛ la n bɛna segin ka kuma kan ko n'i ye duga ye mɔgɔ su kan kan'a fɔ a ye bɔ su kan dɛ a fɔ bɔ an su kan ne ta bɛ kɛ dɔni kelen min na ne tun bɛ k'an bɛɛ de ka kɛlɛ kɛ mais aw si tun ɲɛ t'o la bɛɛ ye ne jelika kɛ jogotigi ye ne ma ban o ma bɛɛ ye ne jelika kɛ yaalalikɛla ye bɛɛ ye ne jelika kɛ ko ne tɛ n cɛ bonya mhm. bɛɛ ye ne jelika kɛ ko ne tɛ tobili kɛ ka di n cɛ ma aw bɛɛ lajɛlen y'aw da sogo fɔ ne ma ne m'a fɔ ko ni daw y'a kɛ don ko bɛɛ b'a kɛ yan Jelika ne kɔni maloyara bi fo dɔw b'a fɔ ko payi bɛɛ bɛna ɲɛkɔrɔ kumani fɔ ye nka n'u bɔra n kɔfɛ min bɛ fɔ n kɔfɛ ala kana n tulo don a la ma dɛ ne ye caman fɔ e gafu ne tun bɛ tiɲɛ de kan hɔn ko min bɛ tiɲɛ kan ala fɔ i ka wale ɲuman dɔn ni man ka kɛ kojugu e bolo tiɲɛ wa gafu aa gafu sinaya kɔni aa ko min don a man gɛlɛn koyi jelika i b'a dɔn min ye ne sɔrɔ a mm. ne bolo n'i ye ko bɛɛ to i cɛ ta la fɛn fɛn ka d'a ye k'a ɲɛnako kɛ k'a tɛna dɔ wɛrɛ ta ka fara i kan ah, o yɛrɛ de ka ɲi gafu i jija o fɛ hali bi wa i k'a dɔn fɛnɛ kɛ ko muso fila ta kɛ ko cɛ tana tɛ i y'a faamu mais ni muso kɔni bɛ ko bɛɛ k'i ye ko bɛɛ to i ta la i ka dɔ fara a kan ni mɔgɔ mɔgɔ tun man ka muso fila ta mm. an tun b'a fɔ ko janga taa ta
setu sabalilen don ka tɛmɛ an bɛɛ kan janga ye fɛn bɛɛ to setu ta la mhm. wa setu ma janga tana tiɲɛ don kelen a jeni furu ka fara ka dagawuli teri tɛ a kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn tɛ setu ka mun bɛ dogo e alima la
O dimi ma bɔ ne ta yan e t'i ta yɛrɛ dɔn e ta ne ko e t'i foyi ye parce que gafu e tun ka kuma tɛ fɔ mɔgɔ si ni ne gafu ni ne jelika yɛrɛ tɛ tiɲɛ wa ne sabalila yɔrɔ min na kɛ gafu sabali ye e t'a kalama ne cousine ka ca wa a bɛɛ cɛ ka ɲi gawo u ka ɲi ni ne
wa cɛ juguya kɛ o tɛ maa si fɛnɛ tɔnɔ ye i y'a faamuya nka e y'i cɛ sɛgɛsɛgɛ i y'a ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ n'a bɛ k'a fɔ a bɛ k'i nɛgɛn de wa walima a bɛ sɛbɛ sira de kan o tɛ ne cɛ a ma deli ka nin kuma fɔ ne ɲɛna depuis a ye n'a sigi ne y'a dɔn gafu dɔni kelen b'a la i b'a fɔ ne jelika yɛrɛ ma ko n ka n cɛsiri ko n ka nin bɛɛ bila ko n k'a da ala ka minɛn kɔnɔ mun y'e bali k'a da ala kelen ka minɛn kɔnɔ e jelika ala ka o ka minɛn taara min b'o la Ala ka minɛn tɛ yan a dɔw kɔnɔ n b'a dɔn a t'o fa k'o bɔn i ni ɲɔgɔnna caman
ne b'a fɛ ala k'a kɛ cogoya min na sisan ala tɛn'a kɛ ten ɛɛ gafu a kɔnɔ a b'a kɛ ten ne bɛ mɛn sigili o la koyi i tɛ wuli k'i jɔ ni sɛgɛn fana o tagama ee

ni mura de wulila sɔgɔmada na don mura b'i kan na minɛ ala ka lafiya d'i ma amina ya rabi k'a kɛ farijaga ye amina ala k'o dugawu minɛ gɔngɔn de don i bɛ gɔngɔn minnu sama olu de don sisan fiɲɛ ka bon gɔngɔn ka ca
i ka so wusulan in fana o fana b'a la o fana b'a la mɛ o b'a la e bɛna bɔ de ne bɛna taa baara yɔrɔ i tɛ hakɛ to wa n mago tun b'i la n'a tɛ kɛ baasi ye awɔ a ka di Awɔ a ka di ayiwa bisimila alima n b'i lamɛn ayiwa tɔnɔjanga n bɛna kuma dɔ dayir'i la n'a tɛ kɛ basi ye ma ayi basi tɛ fiyewu
ɛɛ i y'a dɔn a bɛ kalo kelen bɔ sisan i yɛrɛ hakili la ko fa de bɛ ne la n bɛ ka kɛbaliw kɛ n bɛ ka fɔbaliw fɔ
A fa tɛ n na n ma dulɔ min foyi foyi fana tɛ n na ɔ kɔmi kunasini an ye kumaw ta ɲɔgɔn kan i ko k'i bɛ na si yan i y'a dɔn i nana si yan i sira so in kɔnɔna ne sira salon kɔnɔ o kɛra n yɛrɛ tun bɛn'i ɲininka mun na i y'o kɛ
tɔnɔjanga n bɛn'i ɲininka ni ala de ye n b'a fɛ i ka n jaabi ni ala de ye i kana nkalon tigɛ n ye n ma deli ka bɔ i yɛrɛ nkalon tigɛ nɔ kan fana e ye ne furu i ye n furu k'i bɛ n fɛ de wa i ye n furu de k'i bɛn'i ɲagari kɔrɔ bɔ setu la ne b'a fɛ k'o dɔn
i ye kumaba fɔ nin ye dɛ mɔgɔ si tɛ an fila ni ala ala de y'an sabanan ye n b'a fɛ i ka n jaabi ni ala yɛrɛ de ye alima n bɛn'i jaabi ni ala ye n tɛ nkalon tigɛ i ye fiyewu kɔmi i yɛrɛ ko i ma bɔ n nkalontigɛ nɔ kala ma kabini ala n da n ma nkalon tigɛ n tɛ sɔn nkalon tigɛ ma fiyewu n bɛna tiɲɛ de f'i ye ala ko tiɲɛ alima n y'i furu ka setu ɲagari labɔ de parce que munna n kumana setu fɛ a ma n ka kuma mɛn n ko teriya ye tiɲɛ ye nka i sibon o tɛ teri don yɔrɔ ye teriya ye tiɲɛ ye i cɛ ka ɲɛgɛn kɔnɔla o t'i terimuso taa yɔrɔ ye i cɛ ka da dilan o t'i terimuso da yɔrɔ ye a ma n ka kuma mɛn n fana ko n'a ma ɲɛ komi a yɛrɛ ko ten k'a teri daka wuli de ye parce que a bɛ kɛlɛ aw bɛ kɛlɛ nin nɔfɛ tuma bɛɛ voilà o de la ne fana ko n b'i furu k'i fara a kan a daminɛ la n y'a dabɔ o kama nka a nana se yɔrɔ dɔ la i ko nana don n dusukun na komi o ko tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ na ni ko caman ye i ko nana diya n yɛrɛ ye o de kama i ye n ɲininka min na a jaabi filɛ ye ɔ nka ne fana b'a fɛ k'i ɲininka ni ala ye
Komi i fana ko i ye n ɲininka ni ala de ye n b'a fɛ i fana n b'i ɲininka ni ala ye i fana ka n jaabi ni ala ye i fana kana nkalon tigɛ n ye yala e fana furula ne janga ma i bɛ n fɛ de wa yala e furula ne janga ma nata de kama sabula n bɛ ka hɛrɛ min kɛ muso ye i terimuso da a b'o lakali i ye i b'a y'i ɲɛ la yala i furula n ma o nata kama wa walima i furula n ma parce que e tun bɛ ne jaati fɛ n fana b'i jaabi ni ala ye o diya n ye n fana filɛ nin ye unhun n tɛ nkalon fɛ un-un n tɛ namara fɛ unhun ni min kɛra n na n'o ma bɛn n ma don min na unhun n b'o f'i ye siga t'a la an bɛ tɛmɛ an ka adamadenya fɛ kɔsɛbɛ tiɲɛ don unhun n furul'i ma nata kama n tɛ nkalon tigɛ i ye dɛ n furul'i ma nata kama unhun sabu fɛn b'i fɛ unhun kelen filanan unhun Ma deli ka teriya kɛ ka don teri ka so min ka so bɛ komi setu ka so n ma deli ka teriya kɛ mɔgɔ fɛ min cɛ b'a fɛ komi setu n ma deli ka teriya kɛ min n'a cɛ bɛnnen bɛ ka ɲa i b'a fɔ ko setu wa n ma deli ka teriya kɛ min cɛ bɛ hɛrɛ kɛ a ye a sen n'a bolo n'a diinɛ n'a ŋaniya la i b'a fɔ ko setu o nata kama n donna furu la parce que n'i ye hɛrɛ o hɛrɛ kɛ setu ye ni n nana a b'a fɔ n ɲɛna a b'a yira n na janga i bɛ cɛ jɔ kɛmɛ kalo mana sa muso tɛ baara la a tɛ jago la a tɛ fosi la mais a bɛ kalo sara compter k'a d'a muso ma ka wari ta falen banque la k'a compter k'a d'a ma k'a dun cogo min ka d'a ye. Denkuni mana k'u ka so a jɔlen bɛ n'a ye. Kɔɲɔ mana k'u ka so fini kura. A balimaw ka fɛn o fɛn cɛ a cɛ ka dɔgɔ o kama a bɛɛ bɛ kɛ n yɛrɛ ɲɛna wa setu ma foyi dogo n na. setu ma foyi dogo n na hali ne min tun y'a teri ye ne alima ne min tun ye setu teri ye ne ye hɛrɛ sɔrɔ a la ne ka kɛ riche donna ye setu sababu ne ka borode dagabanaw don ka dagɛlɛnw don setu sababu n tɛ ne ka fini bɛɛ tun ye mananda ye o nka setu ye ne yɛlɛma a ye n kɛ uniwax donna ye a ye n kɛ bazin riche donna ye ka fɛn bɛɛ setu y'a kɛ n ye N fana ye n sigi ka n miiri ko yani n ka taa don ɲani furu wɛrɛ la ni n donna nin na Setu bɛ ɲɛsuma min na n fana b'o ɲɛsuma ɲɔgɔnna sɔrɔ n somɔgɔw fana bɛ gɛlɛya min na i na n somɔgɔw b'o gɛlɛya la n ma don k'i ka di n ye dɛ n donna ko nata nka i yɛrɛ ka fɔlen don mɔgɔninfin n'aw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na hali n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kanu bɛ na dusukun na sisan kanu bɛ n dusukun na o ye tiɲɛ ye kuma filɛ tɔnɔ Janga n ma nkalon tigɛ i ye wa a jɛlen filɛ n dalen don a la Alima i ye hɔrɔn ye i ka nin kuma in diyara n ye kojugu nin ye n fa awɔ Alima n bolo fara i la tuguni sabula n k'a dɔn kun min na i furula n ma a diyara n ye kojugu walahi a diyara n ye. a diyara n ye a bɛnna n ma wa nata in yɔrɔ a bili kunna a bɛ fa a bɛ fa parce que mun na k'a bɛ fa tiɲɛ de bɛ laban tiɲɛ n'i ye tiɲɛ fɔ maaninfin ye dɔrɔn a b'a nimisi bɛɛ wasa ka nkalon tigɛ k'i b'a fɛ ka sɔrɔ i t'a fɛ o sigi aw mana aw bɛ tigɛ ɲɔgɔn na nka i ye tiɲɛ fɔ a tigi ye aw bɛ mɛn ɲɔgɔn kan i ka nin diyara n ye a bɛnna n ma alima i ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan kuma si tɛ nin kɔfɛ fo n'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ b'i la sinon ne y'i ka kuma mɛn wa an bɛna baara kɛ n'o ye tɔnɔ Janga hakilina wɛrɛ bɛ n na tuguni wa awɔ n b'i lamɛn hakilina min bɛ n na a kana k'i ma baasi ye dɛ ayi a tɛ kɛ n ma baasi ye ni ne alima ko ko n bɛ n furu sa sisan mɔgɔw tɛn'a faamu u bɛn'a fɔ setu lajɔlen don n taara o kama k'a sɔrɔ o tɛ ne ni setu ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ tɔnɔ Janga an ye fɛn caman kɛ an ye boli caman kɛ nin denko in ni nin kɔnɔko in na ka sɔrɔ furu ma kɛ karamɔgɔso an ye caman kɛ nin kɔnɔko in na ne yɛrɛ tun bɛ ala deli n b'a fɔ setu ye ko n bɛ ala deli ala k'a sɔn den na sabu furu safunɛ ye den ye ni furu nɔgɔlen don ni den sɔrɔla a b'a ko ka jɛ hali n'i bɛ fɛ ka muso gɛn n'i miiri a denw na i t'a gɛn an ye caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o kama ni n ko n bɛ furu sa sisan mɔgɔw bɛ ko caman miiri n tɛna furu sa mɛ n bɛ kelen ɲini i fɛ to i kana si so kɔnɔ yan i bɛ si soɲɛ kɔnɔna ne bɛ si veranda kɔrɔ tɔnɔ Janga foyi foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ye setu ɲuman jigin ni ala ye setu ɲuman jigin min ka kan ka k'o kɔfɛ an b'o kɛ o ye layidukan ye mɛ n bɛ fɛ i ka n minɛ komi setu terimuso kana n minɛ komi muso kana n minɛ komi setu sinamuso ne minɛ komi setu terimuso n'i b'o layidu di yan wa i ye kuma ba fɔ i kɔnsora dɛ N kun sumayara parce que i ye kuma fɔ n ye, awɔ, min jaabi ka gɛlɛn, hun, Alima e ko ne k'o layidu de d'e ma wa? awɔ, i bɛ n minɛ comme Setu terimuso mais kan'a minɛ comme i ye n furu ka na ni n ye e ka so, n bɛ fɛ i k'o layidu di yan, n'o tɛ, unhun, mun de bɛna kɛ
Tonton Janga i ye n ɲininka ko mun tun bɛna kɛ wa tonton Janga ne tun bɛna taa dɛ nka Setu kɔnɔ sɛgɛnnen don kojugu ni n taara sisan a bɛna degun baarakɛla t'aw bolo a bɛ n'i yɛrɛ bila kɛbalikɛ la wa a bɛ n'i yɛrɛ bila miiri la parce que a b'a fɔ ko n taara a ka taa la k'a sɔrɔ o tɛ n tɛna n'a tɔɔrɔ tugun Alima i ye hakilima ye
ne janga fana bɛ layidu d'i ma ni ala sɔnna ma ye i ka laɲini n b'a kɛ i komi i y'a fɔ cogo min n b'i minɛ i komi a terimuso a ka su fila n b'o si a fɛ yen i ka su fila n bɛna si yen i bɛ si salon kɔnɔ n bɛ si soya kɔnɔ la baasi foyi t'o la n diɲɛna n'a ye i yɛrɛ ka laɲini don wa n b'a waleya sabula i b'a fɛ ka i ka hɔrɔnya segin i yɛrɛ ma donc ne fana b'i dɛmɛ k'i ka hɔrɔnya segin i yɛrɛ ma hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛ ne ka ɲɛkumu kan hali n'a sɔrɔ a bɛ kɛ n ka degun kan n fana ye n kumakan d'i ma tonton Janga a tɛ k'i ka ɲɛkumu kan a tɛ k'i ka degun kan a fɔ ko mun na maa o maa n'i donna fɛn na i dusukun tɛ fɛn min fɛ laban t'a la e tɛ ne fɛ ne t'e fɛ laban t'a la wa n nana don min fana kan o ye n teri de ye n kɔnɔfɔɲɔgɔn tun n nana don a kan ko n b'a dusu kasi Janga hali ni n tora e ka furu la hali n'e kɛra ne fɛ ni n tora e ka furu la laban t'a la don dɔ minɛn bɛ sigi n kɔrɔ n tɛ se ka minɛn min datugu parce que ni dɔnkili min tacogo ma ɲɛ a bilacogo tɛ ɲɛ bamananw ko ten bamananw ko ten unhun tulon o tulon unhun n'a daminɛ bɛ kɛ sɛbɛ ye unhun kan'a laja n y'a mɛ nka tonton Janga n bɛna layidu kelen fana d'i ma unhun i ka layidu kelen ta n ye unhun i kan'a to cogo si la a ka kɛ gundo ye ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ Setu kana bɔ a kalama tonton Janga n'i y'o layidu ta n ye a bɛ diya n ye an fila de bɛ ala y'an sabanan ye cɛ kana bɔ a kalama muso kana bɔ a kalama k'a fɔ foyi foyi tɛ ne ni e cɛ tugun n tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a kalama wa Setu fana n tɛ fɛ i k'a fɔ a ye n b'a dɔn Setu ka di i ye dɛ hali i teri n tɛ fɛ i k'a fɔ mɔgɔ si ye parce que ne b'a dɔn mɔgɔ si tɛ se ka don e ni Setu cɛ ni ala tɛ
Alima n y'i ka kuma mɛn n y'o fana layidu d'i ma n t'a fɔ setu ye kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ to gundo ye e ni ne fila cɛ o diyara n ye e janga alima a diyara n ye n fana t'a fɔ mɔgɔ si ye a bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ alima wari filɛli tiriwari kɔnɔ wari de b'a kɔnɔ n t'a da dɔn dɛ i mako maa kɛ min ye k'a ta ka musaka mun bɔ a la a ta i ka musaka bɔ a la i y'a faamu wala n y'a mɛn tɔnɔ janga i janga ne bɛ bɔ fɔlɔ Ala ka segin ni ɲuman ye.